Zachitika cha ku Blantyre uku chakumadzulotu komwe kuno ngakhale tikuyankhula pano adada Peter Mutharika ndi zoonatu wanyamuka kuchoka ku Blantyre kubwelera ku Lilongwe kumene amakhalano ku nyumba ya boma Mtunthama State Lodge State House tu imeneyoyo ndithudi nde wakumana ndi zinthutu makamaka cha pa Mdeka ku Blantyre kumeneko. Izizi sanakonzekere yayi fans basi kungomukonda nde kunalitu kuimba ayime ayime ayime adada omwewo ayime kuipatsa moto kumanena aah munthu amakondedwatu uyu tatiyeni tionere limodzi mmene zinalili pamenepa kenako tipitiriza nkhani yathu tikambeko ziwiri zitatu makamaka lerolinso kunazazungulira ku zinthu zokhuzana ndi Peter Muthalikayu.

chabwino mmene taonera pamenepo hayi fans ikuyipatsa moto kunena kuti amafunitsitsa kuti no iye ayime ayankhule koma nanga mukudziwa tu anthu amakhala kuti no ali pa ulendo wautali From Blantyre kukafika ku Lilongwe nde nthawi sikugwira kuti ayime apa aziyankhula pena paliponse nde kutitu akafikatu mawa lakelotu mwayiona eti. Nchifukwa chake mwina adzangoyankhula ngati achitikakonso mwayi cha pa thanki paja ku Lilongwe cha ku area 36 uku amazayima pamene paja pa petroda kenako ndikuzayankhulako ngati pali mpata oti apange zimenezo nde mwinabe kumangofunsa oti no ku blantyre zukhala bwanji apita ku lilongwe chuchitika ndi chani kodi here we are lost ati tasokonekera apa zukhala bwanji chabwino nkhani ndiyonena kuti mukumbukira zoti Peter Mutharika anapita ku south africa kukapanga zinthu zake za private kumene kucha kuchoka ku south africa anadzafika ndithu masiku apitawa atafikano tsopano ku blantyre kumeneko ku Chileka International Airport ati Bakili Muluzi International Airport nde basi inotu anakakhala ku nyumba ya boma I think ija imatchedwa kuti no Sanjika State House eti amatero ya ku Sanjika nde anakakhala kumene kuja basitu ndikupezeka zonena kuti no kupumulako basi azitolere pang'ono nanga si maulendo nde umomono amapangano zilinganizono kuti no anyamukeno lero azibwererano ku Lilongwe chifukwa choti nyumba ya boma imene kumayenera kuzikhala president i think mokhazikika kumayenera kukhala ku Lilongwe capital city ndekuti ndi mtunthama state house ija kapena apo ku state house kwenikweni ku Kamuzu palace nde paja ku Kamuzu palace anzathu awotu paja adapangi adaipitsirako nkupangako zawo zawo nde kumene kujako akuti kuli zina ndi zina zomwe afuna apangadi just akonze bwinobwino kenakono a Peter Mutharika azipita kumenekoko. Nde amakhalano ku Mtunthama. State House yomweno ili cha mkatikati ndithu mwa town muja kuliso nyumba ya boma cha kumeneko ndithu koma ndikotibe nde ndikwaphebe. Amakhala kumeneko basi namagwirira ntchito yakeso kumeneko nthawi zambiri. Zimenezi ndi zomwe zikuchitika tsopano akubwerera kumeneno amakhala ngati base yake yeniyeni. Nde munjira ndimene akumana ndi zimenezi. Anthu omukonda. ee kunoti iyayi pa Ndekatu pamenepopo ku blantyre anangosonkhana kaya anawauza ndani akubwera ndiye basi sonkhananitu kuti ali aga ayime ayime komano mmaziwa kale takamba kale nkhani za ma busy zimenezo okay chabwino saini yabwino yonena kuti at least uli ndi anthu ena ake amene amakukonda mdzikomo ngati president ife tidaonako mbuyomu history is the best teacher akuterotu paja kuti no ena ake amagendedwa miyala akadusa momwemo mm kudusa ndi ma convoy awo koma nde kuti amadusa mothamanga kwambiri chifukwa chonena kuti chani kuthawatu miyala akatili kugenda ndithu basi ngati akuga kuthamangisa kalulu basi mm kugenda miyala kugenda miyala zosakhala bwino kunkuwiza munthu Ena ake tikudziwatu kuti inuyo mukudziwaso kuti tikukamba za ndani amenewowo. Chaposachedwa pompa miyezi yapitayi akhala akukumana ndi zinthu ngati zimenezo. Koma iwe ndikumakumana ndi opposite of that. Anthu kukuyimbirano zinyimbo zabwino chani, kukuvinira ee. Nde ukhoza kuonabe kuti iyayi ukuyenerabe kukhala ndiwe wodalatu mwanjira ina yake. Mmene zimakhalira part of life, adayimba kale Dan Lu. Eya. Chabwino, apatu ndiye tikufuna tikupatseni makamaka zomwe zimazungulira mmamawawu. Hmm? Mmamawawutu ndi zonena kuti no kumazungulira nkhani zonena kuti no padusano tsopano miyezi itatu ifeyo chipangireni chisankho chija pa 16 September 2025. Tikawerengadi ndiye tidzaona 16 September, kenakono 16 chani October, mwezi umodzi, 16 November, miyezi iwiri. 16 December miyezi itatu lero ndi pa 19 ndekuti tadutsa ndi masiku omakwananso kodi kaya nda I think ndi atatu amenewo mwaiona 3 months ndikuzabwera ndekutino 3 days chabwino nde apapa ngakhalebe anali asanalumbire chifukwa adayamba kugwira ntchito kuyamba pa 4 October 2025 komabe tinganene kutino kuti kungodziwika zoona kuti tasintha ulamuliro moyo wanu wakhala uli bwanji kodi magaye inuyotu amalawi amene mutionera moyo wanu wakhala uli bwanji chisinthireni utsogoleri umene uwu 3 months mukuona bwanji kodi zikusintha kapena sizikusintha ayi nde awaro anabwera ndikumagawana makamaka awa nde ndi ma fans a ku dpp awa e, awawa ndi makadeti aja amatero kuli achina kuli zambiri kuli mapeji zambirimbiri za, za makadeti a dpp Ndetu apa makamaka uyuso ndi mmodzi mwa ma cadet amenewa koma ndi munthu wamkulu ndithu uyu. Dzina lake ndi Julius Zimwanda Mithi anapezeka zoti analemba zotere akuti In just three months with Nkulukuta Moyo, cement prices reduced by 17.5%, 40,000 to 33,000. Akunena kutitu m'miyezi itatu yokha ndi Nkulukuta Moyo akulamulira.

Next week the dollar will be trading at 2500 at black market from 5000 akuti week ya mawa ndotitu dollar nde idzikagulitsidwa no pa 2500 kwacha kuchoka no pa 5000 pamene inali pa black market pamenepo. Fuel reserves in Nocma reservoirs no press conference no global trotting akutitu Akhala nde kuti no mafuta ndioti ii tili ndi mafuta okwanira mma filling station kubweranso nde kuti kumene kumasungidwanso mafuta ku nkhokwe za mafuta athu a mdziko muno kumene kumasungidwa mafuta kumenekonso kuonera kuti yayi kunoki ma reservoir ina iliyonse nkhokwe iliyonse kwasungidwa ndithu mafuta a galimoto osati mma press briefing iyayi zutivuta kuti tikonze vuto la mafuta ayi zimenezo ayi Malawians made the right choice In September, Chakwera akanatipha tonse. Akuti a Malawi to anapanga chisankho chabwino mu September chifukwa Chakwera nde akanatani? Akanatipha tonse. Nde ife ma guy ma cadet amenewa amangogawana zimenezi mmasamba amchezomu nkumanyadirana. Nde mukudziwabe kunena kuti yayi amayipatsa moto nanga si ndi nkhani za chipani chawo, mtsogoleri wa chipani chawo nde pamenepa amakhala akushaina no kushainira anzawo aja aku mcp aja. Eee amamenyana pamenepo ndi mau, nkhondo ya mau pajeni pa Facebook'po. Eee ma cadet a ku dpp ndi anyamata a ku mcp amenenso naonso amakhala ndithu akuombana ndi mau akavungirana chani kugemulana za zambirimbiri nde amagawana zimenezi. Tingakambepo zotani pa zonse zimene akambazi ma guy? Nchifukwa chake takuuzani kuti zikuchoka kwa ma cadet nde sitikuziwa zonena kuti kodi izi ndi zoonadi Koma mtengo wafe wa simentiwo nde sindi chifukwa sinakapange check koma ndinangova zoti unatsikadi, chimanga chonso chinatsika koma zoti chili pa 50 pin kaya mwina mmadera enawo komano ku Lilongwe kumene timakhala ife chinali pa 65000 I think komano chinatsika ndithu chifukwa china china chimathamangira cha mma 80 nthawi imeneyo kenako chatsika kufika pa 65,000 dola imene akuinenayo pa black market po nde aah tisanamepo sina sinakapangeko check kuti no pa black market ma rate akuyenda bwanji komano aah sizoti angafike akuti zichitika week yamawa nde aah izizi ndi zinthu zonena kuti no how sure are you simungathe kuziwa zoti week yamawa zichitika motero eeh Akuti izigulisa pa 2500 I think ili pa 3000 chakuti ee singakhale 2500 ikanali panopa nde ati zichitika week yamawa zomangoyankhula izi zongoyikokomezera ma guy awawa zamafutazo nde aa tawonabe kuti notino ma queue aja achoka ndithu mma filling station nde tikhoza kukamba zoti inde zimenezozo I think zikuthekako ngakhale anduna oyang'anira za kumbali imeneyi yakumafuta energy and chanchanchani a Jean Mathanga anakamba kuti ayi Mavutowo ndi oti tikuyesetsa kuti tikonze sitinakonzeretu yayi koma tangokonza mwa temporary tikufunika tipeze ndi kuti no solution yokhazikika tangokonzano mongopangira kuti panopa basi mongogwirizira choncho sitinakonze koma still tikuonetsetsa kuti tikonze zimenezo nde that's what we can say. Funso ndi lomwe lija ma guy, inu moyo wanu wakhala uli bwanji? Eh, chitengereni udindo a Peter Mutharika, chimuchotsereni Chakwera pa mpando. Okay? Ineyo kundifunsa ineyo nde moyo wa ine ndoti sindingachite kunena kuti no uli perfect china chilichonse chili bwinobwino komano ndilibe ndalama chimene ndinganene chimenecho ndalama nde ndilibe eh, chimene ndingakambe ndi chonena kuti no moyo wanga Kuchotsa a Chakwera pa mpando, kuikapo a Peter Mutharika, kuika ulamuliro wina, moyo wanga, chimene chinabwerako m'moyo mwanga ndi chiyembekezo chimene chinkasowekera nthawi imeneyo mu ulamuliro wa a Chakwera. Nthawi ina iliyonse umakhala munthu osakhazikika kuti kodi no leroli apanga ziganizo zotani lero? Kodi awawa sati sangatigwetse one day satigwetsa lero kuchitika zotani ngati zimenezozo mwaona kumakhala moyo moyo oti you are not certain about your life eh? suli sure kuti no moyo wako uz- uzilowera kuti ndiye chiyembekezo chinachoka Ndi moyo opanda chiyembekezo umakhala moyo otayika kwambiri komano kubwerano kwa awawa a Peter Mutharika timakhala pansi ndikungokhala kuti noti noti tili ndi munthu amene akuyendetsa zinthu ndipo mu nthawi yake zilongosoka kwa ineyo Ndi kuti ndilibe nthawi yonena kuti ndizilimbana ndi kumalingalira kuti mtsogoleri apanga zotaninso lero, ayankhulanso zotani lero. Umakhala oti china chilichonse chikhala chili bwinobwino mu nthawi yake chifukwa amene akutiyendetsawo ndi anthu onena kuti no akudziwa zomwe akuchita. Chomwe ndikutanthauza nchonena kuti ukakwerano minibus, driver yo nde ukuziwa zonena kuti samadziwa kuyendetsa galimotoyo, umakhala munthu wa njenjenje sumakhazikika. umasowa mtendere mwaiona komano ukakwera kuti notono muli driver oti ngodziwa umatha kukhala pansi ndikumagona bwinobwino mmene muja kudziwa zoti ukafika kumene ukupitako mwamtendere uli safe ndimmeneno ngati pali chimene chasinthapo pamoyo wanga ndichimenechocho. Inu mungatiuze zotani zimene zasintha pa moyo wanu 3 months imeneyi ma guy wa akulamulira? Kapena sizinasinthebe zili chimodzimodzi? Tiuzenitu mu comment section umu mulemekezenso maganizo a anzathu. Akuti.